Nyuzini makosana sitikanachitiransotu mwina koma kuthamanga nayo iyi yokhudzana Chimwendo Banda ndipotu ndi zoti akutulutsidwa mkulu uja leroli sagonanso ku Maula iyayi kuchokatu ndithu kwa a jaji ena ake muwadziwa kuti ndandani alamula kunena kuti Chimwendo Banda atulutsidwe pompopompo. Osatanso kuti kapena chani, akuti immediate effect, mtulutseni pompopompo. Kumakamba zonena kuti a jaji ake ndati no nanga kodi no akuti akumutulutsa pa zifukwa zotani? Ayi nkhanitu ndiyonena kuti nyuzini imene tafotokozera and 4 hours ago takupatsani ndithu video yofotokoza kuti Mzondi Mvula, watulutsa chikalata chonena kuti Chimwendo Banda adzalandira chigamulo chake cha belo pa 20 January 2026 nthawi imene izikakwana 10 koloko mu khoti ndithu mu tchemba mmene momo. Now apa pati kuti pangodutsa ndi kuti 4 hours choncho kwapezeka zonena kuti jaji winanso wabwera tsopano ndi kumutulutsa Chimwendo Banda Moti no wamasulidwa panopa ndi mfulu. Mwaiona eti? Akuti walandiranso ufulu wake. Kumakamba zonena kuti jaji ameneyunso ni ndani ameneyu? Zakhala motani kuti ammasule Chimwendo Banda? Ameneyutu kuteko dzina lake ndi Justice Kenyatta Nyirenda kapena tizingoti Jaji Kenyatta Nyirenda ndamene walamula kunena kuti Chimwendo Banda ayi atuluke ndithudi amasulidwe ku Maula. Why?

Eya, akuti ayi ndikufuna muunikenso kachikena. E, muunikenso kachikena mapempho athu aja onena kuti munthu akuyenera atulutsidwe pa belo chifukwa chonena kuti no boma silinagwiritse ntchito ndondomeko zoyenera kummanga komanso munthu ujanso sanatchajidwe nde tikuona ngati wakhalitsanso pa rimandi wadutsa nthawi imene amene akhalire chani chani nde akuyenera amasulidwe ameneyiyi chani chani apezenso ufulu wake. Uyuyu Kenyatta Nyirenda jaji ameneyu wapezeka zonena kuti watani? Wavomerezatu kuti inde ndizoona Chimwendo Banda amasulidwe pompano pompano tikupereka order kuti Chimwendo Banda amasulidwe ku Maula. Kenyatta Nyirenda ameneyi kodi amagwira ntchito kuti no? Chabwino nkhani imakamvedwa ndithudi ku Civil Division ku Lilongwe kumenekoko. Eya ku court I think ka kuli ka department kena Civil Division. Ku Lilongwe kumeneko, High Court, Khoti Lalikulu la ku Lilongwe, ndi kumene kunakapezeka zoti Riara amakamva nkhani imeneyi ndi mnzake wa Jivason Kadzipatike. Sitimadziwa zoti behind kaya pansi pansipo pamachitika zinthu ngati zimenezi yangophulikatu kuteko. Nde akuti no kulamula kumeneku zikukhala motani? Kenyatta, Nyirenda akunena kuti. Panopa ndi zonena kuti no wapeleka chilolezo chonena kuti no chikachotse no tsopano ija ija warrant ija remand warrant inapelekedwa pa 15 December 2025 ija ku magistrate court imene ijayi akufunano tsopano ayichose tsopano. Ndipo apapa yachosedwa chonchi mmene yachosedwa chonchima nde kuti no yammasuliratu chimwendo Banda akuyenera amasulidwe ngati mfulu kodi wapasidwa belo kapena sanapasidwe belo angonena kuti no immediately and unconditional release mumtulutsetu pompopompo ameneyoyo ndipo pasakhaleso zonena kuti aa nde tikutulutsaniso nditu mwina cha mma 5 mudikire kapena muyenera mulipile zotere zotere kuti inuyo akuti pasachito khaso condition ina pasakhale chikole china chilichose pasakhale kuti kapena chani mungomutulusa basi unconditional and immediately moti apapa ndekuti chimwendo banda zikuteremu watulutsidwa ndithudi eh he complicated right kumabwesabe mafunso ochuluka ayi immediately mtulutseni pompopompo asakhalenso chikole mesa kodi pamakhala chikole kodi pakakhala zinthu zamabelo zija kapena chani akuti ayi koma chimene chizichitika jaji wafotokoza kunena kuti pali pending hearing ya kutanthauza zonena kuti panopa ndizoona kuti no tizidikirano tsopano kuti no nkhani iyi zamvedwenso ndi kuti ku khoti nkhani imeneyi akuti idzamvedwa pa 23 january 2026 pamene mbali zakuboma ndi mbali za chimwendo banda onse adzakhala akakumana ya akakumana ku khoti ku lilongwe ndi kukamva nkhani imeneyi And this time around ndizoona kuti chimwendo azikachokera kunyumba kwake ngati mfulu osatinso kapena azikakhala ali munyolo kapena hayi azayenda bwinobwino mwamtendere mpaka kukafika umene kuja eh, tingokhulupira zoti nsana uja uzakhala uli bwinobwino kuti sukumpweteka nde azayenda yekha kukafika umene koko ndekuti basi ino china chichonse tayale tayale kumene kuja nkhani ija kukamvedwa kuti kumeneko Kaya pali maumboni otani, kaya pali zotani zotani zomwe zidzichitika, jaji ameneyu Kenyatta Nyirenda walamula kunena kuti osayerekeza kumgunda Chimwendo Banda, osammanga, osampanga chani, china chilichonse chokhudzana ndi mlandu umenewu azingoyitanidwa basi azibwera ndipo panopa ndi mfulu chifukwa chani amasungidwa ndekutino akutino mosatsata malamulo kumene kunali ngati kuphwanya malamulo ake. malamulo ofunikira kwambiri fundamental rights kuona kuti akuyenera akhale ndi u- ufulu basi ngati ngati munthu komanso ndi kuti akuyeneranso a- ngati pali woti walakwira lamulo padzikhala ndondomeko yonse kutsatidwa bwinobwino apa ndiye ife tingokupasanitu mmene zilili imwe eti ya ndi nkhani yake ndi imeneyo makosana Yeah. Ah, I know, I know. Iyi magayi ambiri ndi zonena kuti no ikubayani. Iyi nde sikuwazani olo ndi pang'ono pomwe. Kumalakalaka kunena kuti mumuthirenso phuzo jajiyo. Koma osathira maphuzo ya. Tikukamba kale kuti ife tizitsata malamulo. Now funso ndi limodzi, jaji amene uyuyu kodi ni ndani? Hmm? Takamkumbatu ndithu ameneyu. timveko ndithu ka background kake kuti mwina mwake kapena mwina pali zifukwa zina zake zomwe pa- kodi ngwa Kongeresi kapena ka- kapena ka- kapena wadya ndalama kapena zakhala motani iyayi ndi zonena kuti apapa ali ku Lilongwe agwira ntchito nde kuti ku civil division ya ku Lilongwe komano Justice Kenyatta Nyirenda kapena Jaji Kenyatta Nyirenda ndi zonena kuti ndi jaji ndithu odziwika bwino amene amagwira ntchito ku High Court ndipo akulu amenewo ndi zoti wakhala ndiye kuti akugwira milandu ikuluikulu ndithudi. Hmm? Okay, ma detail amene tapeza apa we're not sure kuti kodi zina zikukhala motani koma ndi zoona kuti wagwiranso ntchito ndiye kuti ku Blantyre High Court makamaka ku division ya principal registry kumeneko anagwirako ntchito and no pa milandu imene iye anapezeka zonena kuti no waigwira yodziwika bwino mu 2019 magayi tibwerere m'mbuyo 2019 ndekuti no oh sorry sorry 2020 ndekuti no kuli covid 19 lock down mwaikumbukira nthawi imene ija a Peter Mutharika anadzalamula zonena kuti wina aliyese basi aka- apite ku nyumba covid ndekuti 19 lock down sitikufuna matenda amenewa afale mungafe nde tiyeni tikasunge chani tikatetezeke ku nyumba chana chani anthu enatu anakasumatu mpakana ndekuti kuti ku court iyayi ife sitikufuna zimenezozo Zimenezo tikufuna nde kuti mutipatse chiletso chomuletsano Peter Mutharika ngati president wa dziko kuti no chigamulo chimenecho kuti kulamula kumeneko zoti iyeyo kapena ife tipite ku lockdown ife ayi basitu nkhani ija amene anakaimva anali ndi ndani analitu amene uyuyu nde kuti no Kenyatta Nyirenda Kenyatta Nyirenda anapezeka zonena kuti anagamulatu zoti no a Peter Mutharika ngakhale ndinu president a dziko zomwe mwakambazo ndi zinthu zopanda ntchito. Ifeyo ndi zonena kuti tikulamula kuti no pasakhalenso lock down anthu aziyenda mmene akuyendera kaya atenga matenda a covid kaya zikhala motani zimenezozo zilibe ntchito anthu amasuke pasapezeke zonena kuti munthu wina wake akukakamizidwa kuti no akakhale m'nyumba kapena chani ayinso anagamula ndi ameneyo moti no ndekuti no chiletso chomuletsa Peter Mutharika nthawi imeneyo ngati president wa dziko kutino mawu akewo asagwire ntchito. Peter Mutharika analibe nazo ntchito anangona kuti ah mesa kodi mmafuna nditeteze za miyoyo ya amalawi mmoyo wanga pitani mukafe ine ndilibe nazo ntchito. Now kunapezeka zoti case ya chiwiri imenenso iyeyu anamva ndi nkhani zokhuzana ndi chisankho eya za ndale komanso chisankho imene kuti ndeti munali mu 2014. Kumakamba zoti iyayi abera, abera zisankho chani chani ee mlandu umenewonso ndekuti anadzawugwira ndiyeyo endiso nkhani ija ya age limit bill kumakamba zonena kuti ayi ee chani chani ee Peter Mutharika wakula chani chani zonse zimene zimapita ndizonena kuti ayi iyeyonso anakayigwira imeneyo kuti aah aah aah ayi Wina aliyense ali ndi ufulu ndithu oti akhoza kupikisana nawo pa chisankho. Pasakhale zoti uyu ndi wamkulu chani chani. Mmene malamulo amakambira titsatira mmenemomo. Not only that kunabweranso ndi kuti case ina yokhuzana ndi anti corruption. Eyaa makamaka za ku acb uku zachinyengo. anapezeka zonena kuti anagwira case imene inkakhudza former Inspector General wa Malawi Police George Kainja yokhuzana ndi chinyengo eyaa anapezeka kuti anayigwiranso imeneyo nde tingakambe zani kodi zikuoneka kunena kuti mkulu ameneyu wakhala akugwira ma case akuluakulu ee ndipo akuoneka kuti no ndi judge woti no I think ndi judge okhazikika ndithu. Nde kodino kaya akuti pazifukwa zotani chani ngakhale sizikuveka bwino bwino komano ndizoti akuoneka kuti ndi judge oti anakambako nkhani zabwino zina zoso kumaziona kuti aah ngati za covid zija tikakambe zani ma guy pamapeto penipeni mkulu wake ndi ameneyu mukumuona pa screen panuyu. Ndi amene wagamula kunena kuti no Chimwendo Banda atuluke ndithudi ku Maula akuti pasakhalenso zoti kapena iyayi ti- a- a- chikole chili kuti za chamba zimenezo ayi tiye masuleni chabwino ah, mmenemo ndi mmene zilili kutifunsa ife tiikepo mulomo tingakambe zotani okay timaziwabe kunena kuti one day Chimwendo Banda azayenera atuluke Nanga simaziwa anthu andalewa amakhalabe ali ndi mphamvu zina zake simungathe kudziwa zoti mwina pasiponso kapena mwina apayenda kapena tima enivolopu ta khakhi tikutito simungathe kudziwa kuti kaya tima enivoloputo munali makalata abwino abwino ee mukuziwabe basi mwene komano tingakambe zono timayembekezera one day azapezeka kuti otani watuluka wapasidwa ndithu belo komano ndizoti ine ndikungodabwa what is happening here Chikuchitika ndi chani? Nkhani anayamba kuigwira ndi Zione Mvula, now apapa nde kuti imafuna itsompholedwe akaigwire nde kuti Dorothy Nyakaunda Kamanga kuja nde kuti ku Supreme Court, kenakono ayibweza kumene kuja apa nde kuti winaso waitsomphola amene nde kuti ndi chani Kenyatta Nyirenda. Meaning kunena kutino. jaji wamphamvu ndi uti apapa jaji wamphamvu ndi uti wamkulu ndi uti pa majaji onsewa kodi nde kuti ndikhoza kungolowa mu khoti ngati ndili jaji ineyo kukalowa kaya nde kuti mu tchemba ina yake imene jaji nzanga akuweruza mlandu ine ndikukangofikira kumuchotsapo jaji uja tachoka iwe ndiweruza ndine mlandu umenewo kodi zingakhale choncho chifukwatu ndi zimene zachitikano apapa mwaiona ifetu timangoyuzatu ka simple logictu basitu eh kungofunsako one or two questions aliyense nde kuti amenya conclusion yekha komano ka example kabwino ndi kamene koko ineyo ndi judge ndimagwira ntchito mwina ku Mzuzu high court Kumene kukubwera nkhani yokhudzana ndi chani? Ndi kuti wina wake Mr kaya Mr Mr Phiri ndi zoti apha munthu. Ine nde kuti ndikuiweruza nkhani imene ija ndili mkati moimva ndithu eti. Kenakono basi kukangobweranso judge nzanga amene amagwira ntchito pomwepo ndikudzalowa ndi kuti mu chamber muja nkudzandichotsapo pa mpando tachoka apa, chokapo, tiye choka. Basi kunditulutsamo. Ndikukhalapo iye uja. Nkhaniyi basi ndiimva ndineyo. kenakono basi kuyamba kupe- kupereka chigamulo pompopompo iwe iweyo ndi wosalakwa tiye mwa- mwamasulidwa pokhapokha nkhani zako zize uzabwerenso ndiye kuti pachani pa pa pa pa pa pa jeni pa, pa 5 pa 5 february ndiye kuti nkhani akuti zamva basi ife ndiye tisiyiretu lero pamenepo tiuzeni maganizo anu mu comment section molemekezanso maganizo anzathu akuti